Una manovra finantziària de oto miliardos e duchentos miliones de euro chi pessat a sas famìllias, progetat s'isvilupu pro dare traballu, annuddat su dèpidu dechennale de sa sanidade, amparat sos prus dèbiles chin su Reis, investit in sos entes locales, fintzas pro torrare a pònnere in motu sos zassos internos e gherrare contra s'ispopulamentu. Totu custu mantenende sas tassas prus bassas de Itàlia. Custu su zudìssiu de sa Giunta a sa Finantziària, ispricau custu manzanu dae su presidente Pigliaru e dae s'assessore a sa programmatzione Raffaele Paci in s'ìntiri de una cunferèntzia pro s'imprenta. Prus gastos pro istrutzione e sanidade, duchentos setantases milliones de euro pro sas polìticas sociales, chi ponent sa Sardigna intre sas primas de Itàlia. Unu documentu chi cunfirmat su rèdditu de inclusione sociale, chimbarantachimbe milliones, Sos cantieris Lavoras, chin chimbanta milliones. Sun seschentos sos milliones pro su fundu ùnicu destinau a sos entes locales, setanta sos milliones pro sa programatzione territoriale, chimbanta pro sos comunes in dificultade finantziàrias e chimbe pro sas provìncias e sa tzitade metropolitana. In sa sanidade an impinnau tres virgola duos miliardos de euro, a sos cales s'annanghen sos trechentosetanta milliones chi, in prus a sos chi an postu in assentamentu de bilànciu, an a permìtere a sa Giunta de arribbare a s'aparisamentu. In su Cussizu Comunale de Nùgoro sichit sa cuntierra intre maggioràntzia e opositzione. Una purfia polìtica chi a un'ala biet sa coalitzione de su sìndicu Soddu chircande de ch'acabbare sa consiliadura, mancari chin sos nùmeros a resessiches a pustis chi si ch'est andau su Partiu Sardu de Atzione e s'opositzione chi pedit sas demissiones de su sìndicu e de andare a botare cantu prima. Eris in Cussizu Comunale b'at àpiu una verta istitutzionale chi at postu A un'ala sa chistione de sos echilìbrios de bilànciu. S'opositzione at botau contra a s'intrada de Madalena Roig in Cussizu a su postu de sa cussizera Eleonora Angheleddu nominada assessora a sas atividades produtivas. Ma sa votatzione de sa delìbera est acabada pari e pata e duncas sa surroga l'ana trantzia a sa seti imbeniente. Sa detzisione de s'opositzione at fatu nechidare su sìndicu Soddu chi, in una nota, at sutalineau chi eris, in s'ìntiri de su Cussizu Comunale de Nùgoro, b'at àpiu un'assàchiu a sas règulas democràticas chin s'opositzione chi at botau contra a una prassi semper sichia in Cussizu Comunale. Pro su chi pertocat su votu contràriu, s'opositzione iscrivet chi eris ana mandau dae innantis chin responsabilidade su ruolu issoro de cussizeris eletos, esertzitande su diritu de votu a una delìbera. E s'abba su tema est seperau dae sa delegatzione Fai de Nùgoro presèdia dae Carla Pacchiano pro sas dies Fai de Atonzu chi s'an a fàghere sàpadu e dumìnica in Nùgoro e a manera particulare in su Monte Ortobene. Un'apuntamentu duncas chi at pro tema s'abba, unu diritu, una sienda, unu valore. Su programma maniau dae sa Delegatzione Fundu Ambientale Italianu de Nùgoro previdit bisitas ghiadas a su monte, a sas funtanas de Soloti, Sa Radichina, Sedd'Ortai, Sa 'e Ledda e Milianu. Sàpadu sa bìsita at a èssere pro sos istudentes de sas iscolas superiores, dumìnica pro totu sos tzitadinos. Pro sos nugoresos e non petzi pro issos at a èssere s'ocasione pro bisitare e connòschere sas benas de su Monte Ortobene, chi in passadu fini una asienda manna pro Nùgoro chi oje pro neghe de s'incuinamentu non s'impreana prus pro abba potàbile. Sa chida de su fai est cumintzada aeris chin d'unu cunvegnu promòviu chin su Cussòrtziu Universitàriu de Nùgoro subra su tema de s'abba, L'acqua, un bene prezioso. Professor Gianfranco Capra at coordinau sos traballos, sun intervennios su docente universitàriu professor Sergio Vacca, su geòlogo Francesco Murgia e Bobore Frau. Onorare sa memòria de su mastru de su folclore Bobore Nuvoli e sutalineare su primau de Nùgoro in sa coralidade traditzionale, ma premiare puru sos coros chi si distinghen pro sa capatzidade de interpretare sa traditzione musicale sarda annoandela chentza si ch'irmenticare de su passadu. Fin custas sas punnas de sa manifestatzione a manu tenta fata sàpadu in su Teatru Eliseo de Nùgoro chi at bidu sas tres editziones de su cuncursu corale Nùgoro Pàtria dei Cori e sas bàtoro editziones de su Memorial Bobore Nuvoli. Sa manifestatzione l'at promòvia su Sòtziu Culturale Bobore Nuvoli, chin su sòtziu de Ballu Sos Canàrios de Bobore Nuvoli, chin sa diretzione artìstica de Etta Nuvoli e de su mastru Giampaolo Caldino. Unu sero dedicadu a sa mùsica corale e a sos ballos traditzionales in dennantis de su pùblicu de sas ocasiones de primore, totu presentadu dae Giuliano Maròngiu. In acabbu sa giuria, presèdia dae su mastru Sandro Pisanu at premiadu pro sas fèminas sa Corale de Siurgus Donigala, E pro sos òmines su coro de Sant'Austinu de Alà. Su coro feminile Bendas, diretu dae su mastru Caldino chi at cantadu su branu Fèmina, su coro Su Nugoresu, sa corale Priamo Gallisai e su grupu folk Tzitade de Biddexidru an ispassiadu su pùblicu chin sas esibitziones issoro.